ndewo nụ igbo ndị ọma m ji eme ọnụ alaghachitekwala n'ụbọchị nke taa ịtapịara nụ ihe dị iche na javascript event handler ya na javascript event listener aga m ewere obere ohere kọwaa ihe dị iche ha n'abụọ ị ga-echetakwa na ha n'abụọ na-arụ ofu ọrụ ma anyị ga-akọwa ihe dị iche na ha n'abụọ ọ bụrụ na ị na-ele VS Code m ebe a ihe nke anyị na-akpọ code editor ị ga-ahụ na enwetachala maka na ọ bụrụ na i lee ebe a na mbụ ị ga-ahụ na enwere m bọtịn ụzọ abụọ enwere m nke m kpọrọ event handler nwee nke m kpọrọkwa event listener ihe bụ bọtịn abụọ m nwere ebe a ị gaa na html code m ị ga-ahụ na ebe a enyere m aha ha class nke a na-akpọ btn handler ya na btn listener

gbakwa mbọ ka ị tọọ ntị ọfụma ka ị mụta ihe nke m chọrọ ịkọwa ka m kụzirikwa gị ọfụma i lee anya nke m kpọrọ handler ọ bụrụ na m dee btn handler m sị dot on click

ọ bụrụ na m chọọ ịkpọ function oku m nwere ike webata function ahụ n'ime ebe a ị hụrụ ya otu m ji kpọọ function oku ọ bụrụ na m gaa na m gaghachi n'elu m gaa ebe a ka m wepụ m ka m tinye na ka m tinye na event listener n'ihi na nke a bụ event listener ọ bụrụ na m bịa ebe a m bịaghachi ebe a ọ bụrụ na m pịa nke kpọrọ m pịa ya ị ga-ahụ na ọ ga-asị I am func ọ kpọọla function ahụ oku ị hụrụ ya ị hụrụ ọ kpọọla ya oku ọ bụrụkwa na m laghachite ebe ọzọ m nwere ike iwerekwa m nwere function nke m werekwa function ọzọ kpọkwa m werekwa nke a kpọkwa on click m nwere ike dekwa function m nwere ike werekwa callback ọzọ webakwa n'ime ya ka m kpọkwa ya ka m dekwa function ọzọ m ga-akpọ nke a func 2 m ga-asị second m kpọọ ya click second time nke m ga-asị click first time achọrọ m ịkọwacha ka ị mata ihe ọfụma ị hụrụ otu ihe a dị ihe a bụ func nke a bụ func 2 ihe bụ function abụọ m nwere m nwere ike werekwa nke a kpọkwuo ya n'ime ebe a ọzọ webatakwa ya dịka n'ọnọdụ callback function i lee anya ị ga-ahụ na bọtịn nke m kpọrọ btn listener ewerele m add event listener ụzọ abụọ webata n'ime chetakwa na ihe bụ sọsọ ofu html element ihe a ị hụrụ ya kpọrọ btn listener ọ bụ sọsọ ofu ọ bịa bụ sọsọ nke a nke a na-acha lee ya ị hụrụ nke a ọ bịa bụ sọsọ nke a ihe m mere ebe a na-abụ ka m chee kọwaa ọfụma ka ị ghọta ihe na-eme ebe a ewerele m click click nke a na-akpọ click a na-akpọ event ewerele m ya webata na ofu html tag a kpọrọ btn listener kpọọ were callback callback function abụọ dị iche iche webata n'ime ị ga-ahụ na m kpọọ ha oku ọ bụrụ na m pịa bọtịn a ọ ga callback abụọ ndị a ga-arụcha ọrụ otu mgbe ọ ga-ahapụ otu họrọ otu ha naabọ ga-arụcha ọrụ lee ihe ga-eme ebe a ọ bụrụ na m pịa ị hụrụ o mere console log ụzọ abụọ ọ sị click first time nke ọzọ click second time m pịkwa ọzọ ị ga-ahụ na click event ahụ na-arụ ọrụ ụzọ abụọ ụzọ abụọ ma ọ bụrụ na i jiri event handler ọ bụrụ na ime ijiri nke a na-akpọ event handler ọ ga-arụ ọrụ otu ahụ ọ ga-ekwe ka ị kpọọ event ụzọ abụọ n'ofu html tag ọ ga-akpọrịrị ofu ofu ka ọ ga-akpọ ofu event ka ọ ga-akpọ ọ ga-akpọfu abụọ ihe dị iche na event handler ya na event listener bụ na ọ bụrụ na i jiri event listener gị na-arụ ọrụ event listener gị ga-akpọfu ọ ga-akpọfu event ụzọ abụọ na ofu html tag ma event handler a ga-akpọfu event abụọ n'otu oge na ofu html tag ka m zi gị ihe m na-achọ ịkọwa ebe a koodu na-aka mma a na-akọwa ya na-ezi ka m zi gị ọ bụrụ na m dee function ebe a ka m zi gị ka m comment ya m nke a m ga-emekwa ya m mechaa m mepekwa ya ọzọ M ga- nke bụ nke anyị kpọrọ handler ka m wetakwa nke a kpọrọ handler ọ bụrụ na m sị on click ihe bụ otu a na-esi ede ihe bụ otu a na-esi ede handler m akpọ ewere m ewere ihe a na-akpọ assign m ewere function a weba n'ime ka m kọpị m wetakwa m nke a m kọpịta ihe

handler ị hụrụ otu ihe a dị na ọ bụrụ na m pịa bọtịn a kpọrọ ọ bụrụ na m pịa bọtịn nke m kpọrọ ọ ka m gaa chọọ ebe a lee ị hụrụ bọtịn nke a m pịa ya ị ga-ahụ na sọsọ ofu ka ọ ga-akpọ oku sọsọ ofu function a ka ọ ga-akpọ oku ọ ga-akpọ i lee anya ebe a ị hụ na ewere m event handler ụzọ abụọ webata on click on click n'ime ya mana m pịa bọtịn ahụ sọsọ ofu ka ọ ga-akpọ ndị nke a nke ikpeazụ a ka ọ ga-akpọ ọ ga-eme ihe a na-akpọ override nke a ọ ga-eme nke a override ọ ga-akpọ nke a oku nke a sọsọ nke a ka ọ ga-akpọ ị ga-aghọta ihe dị iche na na event handler na event listener ị hụrụ ya na ofu apịala m ugbu a m pịkwa ọzọ ị ga-ahụ na ofu ka ọ na-akpọ oku lee ya ị hụrụ ya nke ahụ m kpọrọ second ka ọ na-akpọ sọsọ ị hụrụ ya ị hụrụ ya ị hụrụ ya sọsọ nke a kpọrọ second ka ọ na-akpọ oku ọ bụrụ na ị bịaghachikwe n'ebe a ị ga-ahụ na ọ bụrụ na m kọmentị ahụ ka m kọmentịa mụ nke a m bịaghachi ọzọ kpọọ ya oku ị ga-ahụ na ọ ga-akpọzi nke ikpe nke mbụ ahụ ị hụrụ ya ị hụrụ ya hand click handler first time ị hụrụ ya ị hụrụ ya ọ kpọwụla nke ahụ oku ihe bụ ihe dị iche na ka m ka m kọmentịa mụ ihe ka akpọ m ka m kpọọ ya mm, ka m kpọọ ya ihe a m kpọọ ya listener ọ kpọọ nke a bịakwa ebe a ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na ka m m gaghachi m ọzọ ọ bụrụ na m pịa nke a ọ kpọrọ function ahụ ụzọ abụọ ị hụrụ ya mana ka m hichaa m ya m kpọọ nke a kpọrọ handler sọsọ ofu ka ọ na-akpọ ọ na-eme override ihe a na-akpọ nke mbụ kpọọ sọsọ ofu ọ bụ ihe dị iche na javascript event handler na javascript event listener igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ihe bụ isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na e nwere ihe ị ghọtara na ihe m tapịara n'ụbọchị nke taa biko kpasara anyị aka na subscribe button nke a hụkwara anyị ala anya pịara anyị na button nke a kpọrọ like ndewonu